ku gulf nations mvula imasowa kumatentha no farming komatu njala kulibe akagulisa mafuta a galimoto amatenga ndalama kukagulira chakudya maiko ena december 2024 former president lazarus chakwera anapita ku dubai dziko losalima sikumagwa mvula amapempha chakudya komatu malawi kumagwa mvula nthaka ya chonde madzi a fresh mitsinje tinayo tikusowa nsima ndikumapita ku desert kukapempha dubai inagula ma estate ku africa 7 million hectares ku zimbabwe ali ndi makola a ziweto ku kenya uganda zambia ndi dziko la mwana alirenji chifukwa ali ndi ndalama on the other side ku burundi amakhala ndi chakudya koma ndi osauka so kukhala ndi nsima sizikutanthauza kuthetsa umphawi njala ndi chizindikiro chimodzi cha umphawi tikamaona atsogoleri akugawa chakudya ndiye kuti dziko silikuyenda bwino tikufuna malawi woti aliyense azikwanitsa kupeza zinthu payekha chimavuta ndi chani aboma kungokweza malipiro a ma civil servant create job opportunities alimi apaseni fetereza nthawi yake komanso aguleni mbewu pa mtengo wabwino osati fetereza 200,000 kwacha mbewu ndikumagula 10,000 kuti zimveke bwachi dziko limene tikufuna simene tikufuna malawi wokomera tonse makhansala mwakwezera malipiro ndi 50 to 100% tikufuna ma civil servant muchite chimodzimodzi osati civil servant kungokwezera ka 10% 15% makhansala 100% kodi pamenepa mungathetse bwanji umphawi just imagine anthu 20 million mdziko only 10% akupanga control 61% gdp mwachitsanzo pa 26 trillion imene timapeza pa chaka zikutanthauza kuti 15.5 trillion ili mmanja mwa anthu ochepa akuluakulu kupweteka kwa mutu litsipa ndi zizindikiro za malungo njala nayonso is a sign of poverty mukadzaona atsogoleri akugawa chakudya ndi umphawi umenewo apm manifesto 2025 inalonjeza prosperity and that prosperity sinafike kupatula nsima imene yatsika mtengo pali zambiri sizikuyenda bwino mizere ya mafuta fetereza odula shuga akusowa magetsi akuvuta madzi a water board makasitomala akulipira mabilu koma madzi sakutuluka what about corruption and favoritism pali anthu ena munthawi kampeni amachita sapoti hb kuti apm asayime lero anthu amenewa apatsidwa macontract and even ntchito mboma ake tikamanena chonchi akumanena kuti ayi ameneyu ndi wadyera komatu mu nthawi imeneyi zinali zovuta hb inavuta kwambiri tinayipanga defend kunali anyamata zikwanje smartmatic and so forth ambiri amene tikuwaona akupeza macontract mboma ambiri amene akupatsidwa ntchito akuti chief executive of chakuti chakuti onsewa amachita support hb zodabwisa kwambiri kuona zitsiru zina ku dpp zikuchita sapoti anthu amenewo mwapatsa maudindo waika mmabodi ena akupita ku embasi ena apatsidwa makontrakt mabiliyoni mabiliyoni nde tikudabwa kuti kodi a dpp amaganizira kuti kunkhongo kapena kuti because these people akanatenga lesson zimene zinachitikira 2019 koma kuoneka kuti ndi akhutukumve zigawenga zikumangidwa within 48 hours akutuluka tikumva mphekesera kuti ayi akuluakulu ena aboma akulanda ndalama kwa anthu a mcp anaba mabiliyoni mmalo moti amange akulanda ndalama that is why tikungoona kuti anthu amenewa akungomangidwa 48 hours ndikutuluka there is an agreement pa kampeni munalonjeza kuthana ndi anthu amenewa umboni muli nawo anaba mabiliyoni ndi chifukwa chani mukamanga 48 hours akutuluka atsogoleri aku malawi anadzala umphawi mwadadala ndi cholinga azigawa zinthu akabweretsa chimanga timabulangeti tonyenyeka amatchedwa atsogoleri that is stupidity inu mumakonza misewu madzi akumwa tikufuna magetsi ma mp akungokhalira kugula mabokosi pali madera ena akusowa matransfoma madera ena kulibe magetsi transfoma inapsya koma mp akulephera kuchita zimenezi zimene akuchita daily kukangocha akusaka nyumba ya siwa cholinga chake agule bokosi agule tinkhuku adzukulu akadye kumanda from there atumize kagalimoto kathutani konyamula maliro tinakuvoterani kuti mutukule madera athu anthu amoyo apeze madzi akumwa misewu yabwino koma inu mungokhalira mabokosi akuluakulu history is the best teacher